Igbo bụ Igbo, o ruola nụ n'omume. Kedụ ka unu mere? Nke onye chiri ya zere. Mma mma nụ. Ọ bụ na NTV nke dị na Snake Island, Lagos State, Nigeria ka okwu Igbo a sikwa na-abịara unu taa bụ Tuesday, ụbọchị Eke, abalị asaa n'ime ọnwa itoolu n'ime afọ puku iri abụọ na iri abụọ ka okwu Igbo a na-abịara unu. Aha m bụ Lọlọ Oge Obinna, onye ga-ewetara gị okwu Igbo taa ka ọ na-aga n'iru ya ozugbo ozugbo. Ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atala ma azụ anwụna. Ama m na unu dị sam, ndị m ji eme ọnụ, ndị mara mma, Igbo bụ Igbo. Ya bụ, taa, anyị ch- anyị ga-eleba anya n'isiokwu a bụ kụziere ụmụ gị Igbo. Kụziere ụmụ gị Igbo. Igbo bụ agbụrụ Chineke kere, mee ka ihe niile zuo oke ma baara ha ụba. Anyị bụ ndị a gọziri agọzi n'ihe niile n'ihi na ọtụtụ ihe ka anyị nwere n'ala Igbo. N'omenala anyị, asụsụ bụ ofu ihe pụtara ihe ma dị oke mkpa. Taa, ụmụ anyị ole na-asụ Igbo? Nke a bụrụ ajụjụ nzara onwe. Ọ na-abụ ụkpana na-agba ọkụ, ọ sị na ọ na-aha mmanụ. Anyị nwere ihe mana mgbe mmadụ amaghị ihe o nwere, ọ bụrụ amaghị ihe. Gịnị kpatara ụfọdụ ụmụ anyị adịghị asụ asụsụ anyị? Ọ bụ ihe jọgburu udele ma sigbuo nkakwụ na nwaafọ Igbo amaghị asụ asụsụ nna ya, ọ maghị asụ olu nna ya.

ihe ọ pụ̀tàrà bụ̀ ọ̀ daghị ànụ mà ọ fọ ịsụ̇ asụ̀sụ yȧ òmùme dị òtu à ọ̀ dị̀ mmȧ jụọ onwe gị ǹke à gịnị bụ̀ nsògbu anyị taà ànyị nà-àga n'ihu kà ànyị nà-àla àzụ asụ̀sụ ìgbò bụ̀ otù n'ime asụ̀sụ pụtara ìhè mà maa ezigbo mmȧ n'àla Nigeria. Mànà ndị nwė yȧ ànyị jì yà kpọrọ ihė. Igbò sị na onye kpọọ ọbà yà mkpọkọrọ, è ji yȧ kporo inyì. Ya bụ̀, gịnị kà ànyị kpọ̀rọ̀ asụ̀sụ anyị? Ọ na-enye anyị obi ọma, anyị ji ya eme ọnụ, ka ọ na-eme anyị ihere? Kedụ ihe bụ na ọtụtụ ezinụlọ

N'ihi na anyị ma na ọtụtụ ọtụtụ n'ime ha na-aga akwụkwọ. Mgbe ha ruru n'ụlọ akwụkwọ, ha na ụmụaka si ebe dị iche iche na-akparịta ụka ma na-emekọrịta. Mana ọ dị mkpa ka ị kụziere ha mgbe gị na ha nọ n'ụlọ na-akparịta ụka. O nwee ka mmadụ ga-esi bịakwute gị, ma ọ jere bata onye abụghị onye Igbo o nwere ụfọdụ ihe ị ga-achọ ụfọdụ izu ị ga-achọ ịgbaịrị nwa gị nke ị gaghị achọ ka onye ahụ nụ ma ọ bụrụ na nwa ahụ adịghị anụ Igbo kedu ka ị ga-esi mee nke a ị fụ na ị kụrụ afọ n'ala Igbo amaka asụsụ anyị mara mma asụsụ anyị dị oke ọnụ asụsụ anyị enweghị oyiri Mana ọ na-agbagwoju m anya etu ụfọdụ n'ime anyị si ejighị ya kpọrọ ihe. Gịnị kpatara nke a? Ọ bụ ụmụaka ka ụta a dịịrị ka ọ bụ nne na nna? Igbo abịa n'aka nke ọzọ sị, a naghị ahapụkwa ike nyụrụ ahụrụ kee isi ọkpọ. Ọ bụ ọrụ nne na nna ịgbazi ma kụziere ụmụ ha asụsụ Igbo. Mmadụ zara aha zaa onye ma echi. Enweghị onye ma echi maka na echi dị ime. Anyị amaghị ihe ọ ga-amụ. Gbaa mbọ na-asụ ma na-akụziri ụmụ ị mụrụ asụsụ Igbo n'ihi na ọ dị oke mkpa. Igbo amaka. Ọ kwa ihe onye kpọrọ nkịta ya ka ọ na-aza. anyị agaghị ahapụ nkịta kpọbe ya pus o wee bụrụ ya sụọ igbo taa kụziere ụmụ gị igbo taa gwa ha uru asụsụ dị dịka na ọ bụ njirimara ha ya bụ ebe ọbụla ha nọ ya emena ha ihere Ha sụọ ya, ọ na-enye obi aṅụrị, ọ na-akpalite mmụọ onye Igbo ọbụla ma ọ hụ nwanne ya ka ọ na-asụ asụsụ a tụmadụ ebe ụmụaka nọ. Igbo bụ Igbo, sụọ asụsụ Igbo taa! Ka ọ dịrị gị na mma. N'aka nke ọzọ, eji m ohere a na-anabata gị onye na-ege anyị ntị wee na-agwazi gị na ọ bụrụ na o nwere ilu ma ọ bụ ozi ị chọrọ izi anyị ka anyị wee nabata gị na steshọn a ka ọ na-aga n'ihu ya eji m ohere a na-agwa gị ka i zitere anyị ozi ịntanetị nke bụ info at ntv world dot net info at ntv world dot net ka anyị na gị karịa ọfụma maka ndị ọzọ na-egekwa anyị ntị soro mụta ihe ị na-ekwu. Agha kara aka adịghị eri ngwọrọ. Otu a ka ọ ha m n'ọnụ. Ka chi fotere anyị ihe ọma. Aka bụ m Lọọlọ Oge Obinna, onye na-ewetara gị okwu Igbo. Ka chi foo nụ.